you would see different types of ritual processes online. Some people even what they do is uh, eji eje weta onye a na-arụ agwụ or a na-achọ ime ife mmụọ ebulu phone wee gosi ya online chezozie na o nwere ife dịka ịta mmụọ maka ọ bụrọ ife niile ka a na-egosi ofeke don't be offended for using the word ofeke ofeke does not really mean uh, mean onye uche ye anọrọ but an, in, on, an uninitiated so don't be offended by the word ofeke o mean a different thing you understand so ọ bụrọ ife niile ka a na-egosi ọ bụrọ ife mmụọ niile ka a na-egosi even me as a researcher and a woman if i go to ask some certain questions at some point they will bridle their tongue i je onye ahụ nna ka ihe na-ekwutọpụ n'ife ị na-achọ ịgwa sị na ọ bụrọ ife niile ka a na-ekwu ekwu onye ya sị ka ọ bụrọ ọ bụrọ ife niile ka a na-agwa nwaanyị

ihe mmadụ na-eme bụ na ị chọrọ ịgba afa o nwere ike few days before then i wele ọjị kpọkuo mmụọ gị sị ha na-ejekwa ije ịgba afa ọ bụrụ chi ị chọrọ ije ma chi gị sị chi gị na ị chọrọ ije ma chi ị chọrọ ije ma ya na ya pụta ka ị fụ ya ka ị malị ya You understand ọ bụrụ ị chọrọ ịgba afa e- the next day the previous day you go and have sex you go and drink all manner of nonsense you go and club echi niile ị na-agbaga afa or na ị chọrọ ije mmiri ị pịtọsị onwe gị pịtọsị onwe gị pịtọsị onwe gị ị gba club nọ n'elu ya i ligo nwaanyị elu emecha emecha emeche ụfọdụ esili mmanya mmanya wee jebe o nwere one time m chọrọ ije ije mmiri so two days before i was with some friend na na-aṅụ mmanya na-agwa na mụ chọrọ ije ije mmiri so then like ee oya na they want to follow me and go sị ha no problem nawa yard the after the next two days ka m ga-eje the next day i was now texting one of them asị m ha nọkwa club ka ha si n'ime abalị sị si na ijere ebe sị m nọ na ha ka nọrọ club by this time ya na-akụ ebe 3 anyị na-eje mmiri the next day by 6 m sị ha okay nsogbu adịrọ olu na otu ha la ha jewalụ ama mbudo ahụ ọrụ akwa ahụ wee so m jewe mmiri asị asị ha hapụwa jee ebe m chọrọ ije maka ndụ m so every ritual a na-achọ imenụ a na-akwado ya akwado Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na even ordinary nzu ị na-eji ịtụnụ ya bụrụ nwoke na-arụbeghị agwụ ịtụkalịa more than 4 4 lines ọ bụla a problem to you ọ bụrụ na mbọsị ọ bụrụ na for instance na ị chọrọ ije mmiri kịta ije ije ebunye ndị mmiri gị ife na e nwere mbọsị obodo ji eje mmiri na on special occasions you would have to gọọ ọfọ a day before sị ndị mmiri gị na ị makwa na ọ bụrọ mbọsị ha na-anọ mana ha biko ha chele gị na ị na-abịa maka e nwe time e ji eje mmiri which is as early as 6 o'clock before anwụ a na-agba n'elu as late as 6 pm gbadaba 12am in the morning mgbe ahụ ka e jichi eje mmiri maka otu ọ dị n'ụwa ka ọ dịkwa sị gị na ndị mmiri na-ejekwa afịa asị gị na ndị mmiri adịrọ lazy na fa na-apụ apụ ọ masị gị na mmụọ na-apụ apụ so before i jebe ije now if you've been following me up you will know one thing is that i give illustrations a lot and most times i teach out of experience ife melụ m ka m na-eji akụziri mmadụ maka m ma akụzi mmadụ ihe mụ amalọ ka ihe nya- ihe na-achọ ịkọwa bụrụ o nwere otu mgbe m chọrọ ije n'imo m- m- mmiri mmiri mkpụkpa nọ n'imo m chọrọ ije ebe ahụ o nwere affiliation with ogulujekwe nọ na mgbago niile a day before m weta ọjị gwa ndị mmiri na m na-abịakwa ịbịa afụ fa na ọ bụrọ mbọsị e ji agọ ha e ji eje mmiri mana m chọrọ ịbịanụ I didn't even know sef uche m agbatarọ m just were ọjị nọ my normal region were ọjị gọọdị ọfọ luo n'abanị m lọtakwadị nlọ nlọ nlọ n'abanị ebe m weredị ọjị kwukwaa the same thing na nlọ waa ya na nlọ na ọ bụrụ onye nwere onye ime anya mmụọ ma ife ọjị na-ekwu ị waa ọjị dosi you can interpret it m waa ọjị n'ụlọ ahụ dosi okpolu m omebesi ọchịnisi alụ m anya n'elu ofu kpuo n'ala which is eh, okwu e kwulu nwa iyi mụ bịaba m sị okay m jee na ebe m jeli igote ife na-akpakara ebe m jeli igo ife so the woman n'ebe a sị m ejekwa taata eje mmiri na ọ kwa the next day bụ afọ a bịa eke dị sef ọ dị ka ọma m nke mbọsị dị ka ụbọchị orie echezọgo m ụbọchị m jeri ya mana ọ sị na the next day ka m kwesịrị ịbịanụ hei m sị na ihe a bụkwa eziokwu o, na m echeki okwe m sị okay m kwụọ ụgwọ ife niile m chọrọ igo donye n'aka the woman pụọ sị onye ọkada ya bunazie m ebe m ga-agba moto nawakwa nnewi the next day ka m bịa m hapụzie the whole thing na relaxzie the next day otu m pụkwa jebe mana o nwere ife bụ na ee eh, ị na-agọ mmụọ mmụọ nọrọ gị na-agọ ị ya-ama first time m ji eje m jeli mmiri m ji jee kpee ekpere na mmiri menye ekpere na-eme ekpere ebe niile adajụọ akpata oyi a na-awụ m n'arụ mgbe m mecha kuru mmiri saa iru m ozugbo nna chi ibu n'iru m enu nọ ụmụnwoke ka chi ọzọ m bịa bịa m wee confirm godi na ọ bụ na sọ m nọgodi ebe a first but that one m jeziri m gecha mmadụ ntị wee jee n'ebe ọ dị m nọ ka m na-agwa onwe m okwu m kwuchaa kọla asịrị pụta so at the end of the whole thing m meetizie my mentor na-agwazi ya ihe mere ọ sị m na so mmụọ gwacha m ife m ga-eme m jee gele mmadụ ntị mana ọ kwa na ọnwa- anya nwatakịrị asị m na m ekwesịghị igede woman ahụ ntị ị gọrọ ọfọ a sị gị n'ụlọ gị bịaba i jee ebe ahụ jee gee mmadụ ntị ọrụ ahụ anaa n'iyi ọ na-ahụ mana ekwetara m na nwa ọ bụ ọbụla like ọrụ ada ana n'iyi na aja ahụ m chụrụ nwere ebe ọ- ihe ọ gbufuru m maọbụ o nwere ihe o mere I just left it that way. everything anyị na-eme n'ọdịnala nwere oge eji eme ya o nwere reason eji eme ya o nwere mmụọ a na-akpọku on a certain day nwee mmụọ a na-akpọku on a certain day nwee ife a da-eme on a certain day nwee rules nwee regulations nwee do's and don'ts nọ na ya but for some reason mmadụ abịa sị gị weta akwụkwọ ogilishi weta scent leaf weta sugar i tinye ya mee nka mee nka you will attract favor to yourself.

because na ị fụrụ ee eh, ihe nwanụ online fụfụfụfụfụfụ ọ dị gị nnọọ ka nwere ike nnọọ testimony a bịa gba chezọzie na a na-alụ ife niile alụ these days you can check a um, comment section. Yes, I did this and it worked for me. I did this and it can work for some people, but sometimes it will not work for you because of one thing or the other. So bikonu. Let's try to censor some of these things. ị gụcha ịgabala onwe gị some people ga-asị gị i see symbol see symbol i see dollar i see naira i see nka see nka at the end of the day what are you trying to achieve? now that does not mean na o nwelụ ọlụ ị ma njiri aka gị lụọ onwe gị o nwere some people ya bụ i jeje gbaa afa chi gị asị gị gịnị na gị welu nnekwu gị gbulie nnekwu or gị wetara ya ee ee gị weta nwego ịbụ na ị wụ nwoke chi gị asị gị wetara ya nnekwu ị jụọzie ka chi gị siri nye ọ na chi nwoke ka i nwe kezi ife o ji wee sị gị gị wetara ya nnekwu o nwere ike ọ sị gị wetara ya nnekwu nweke ọ sị gị jiri aka gị gbuo lie ya or ọ sị gị mee salaka ọ sị gị gọọlie ya gị weta ee nzu pụta n'ụtụtụ or weta ọjị pụta n'ụtụtụ chee anya na anyanwụ na eze elu i kwuo okwu or chi gị asị gị mee one or two things na chi gị assign golu gị this thing ọ sanction golu gị gị na-ekwu at that moment ị na-eme that thing na ka ị na-eme that thing ọ bụrụ na o nwere mmụọ ọbụla ma ọ bụ na o nwere ife na-abịa ịtọnye aka na-abịa kọsasịrị gị ife ị na-achọ ime ọ bịala ịbịa latch onwe ya to you chi gị anọchie ya ụzọ maka ọ ya zi gị ọlụ ọ nọdụ so ọ ma-anọkata zipụ gị ihe hapụzie gị ka ife mezie gị maka na ọ nọ ọlụ mana ọ bụrụ na ọ bụrọ chi gị sị gị mee ife i je ebe ahụ jee mewe ya chi gị nwere ike nọrọ ebe ọ nọ ihe asị gị ama m ihe onye a na-eme mm, emesịa na bụrụ mmewe n'ihe ife ị chọrọ ime na emesịa mụ na ya ekwubenu onye ọ mụ sị mụ biko banyere ka m bịakwa na cheta gị hapụ hapụ ya mewe ife ọ chọ asị na chi adịghị n'izu ekwuru ya so bikonu ụmụ ọdịnala igbo mm, We're in the age of when, when after game on, we're in the age of Aquarius. A kpọọ ya oge ahụ. Renaissance. English niile a na ha asụ. Ha ncha niile sochekwe. But what we should understand is that you need to censor what you see online. Maka na nkwụcha abụrọ ụjọ. before ihe mmadụ ahọrọ ife onye ọzọ so i hope that uh, this my mini rant mm, would prove helpful to people if you're having a problem ịgba afa afa agwa gị ife ị ga-eme i je mee ife ị ga-eme which normally n'ọgwụ onye dibịa ga-emere gị ya o mechere gị ihe ị- ihe ihe ọ ga-emere gị i welukwa ọjị gị na-akpọku chi gị na-agọlị ya n'ụtụtụ ị na-agọlị ya ị na-echetakwere ya nkwa o kwere gị na-echetakwere ya nkwa i kwere ya maka ọ na-abụ m- ịch- ị chọọ ka mmụọ meele gị ife ị sị ya eh, mmụọ i meele m ife a within this period of time ị ga-ewetali ya so so and so na na mmụọ mere gị ife a na within that period of time ka ife ị ga-eme i jekwe je mezukwe nkwa i kwere ya maka kwa na ọ kwanụ aka aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọkwanụ aka nri na ọ kwanụ okwu e kwuru na ọta ọyanụ ya gazienụ mm? daalụnụ ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị onye ọbụla mma mm? ise bye bye